Salam la famille, c'est comment Aw bismillah tukuni sur Cactus. An ɲɔgɔn sɔrɔ vidéo de la ni mɔgɔ kura de ye kana hésiter toujours i abonner en plus se ka cloche activer comme ça n'an ye vidéo kura bɔ i bɛ bɔ a kalama bon i n'a fɔ a bɛɛ b'a la titre kɔnɔ cogo min nin vidéo in na an bɛna kuma Niger ni France ka relation de kan an filɛ nin wagati min na France ni Niger ka relation bɛ ka dégrader non seulement Niger kun y'a ɲini France fɛ par le passé k'a fɔ ko accord min b'u ni ɲɔgɔn cɛ mun bɛ tali kɛ dɛmɛ na banbagaci kɛlɛ ni fɛnw na ni faransi sɔrɔsiw bɛ niger dugukolo sanfɛ donc niger kun y'o denonse mais avec tout ça faransi ko k'u tɛ taa nin wagati in na fɛnɛ niger bɔra ka décision wɛrɛ de ta mun bɛ faransi ambassadeur concerné an bɛna essayer k'o de débriefin aw fɛ nin video kɔnɔna la pour que i ka faamuya sɔrɔ a la je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo comme d'habitude yanni ka vidéo filɛ kana ɲinɛ i b'a digi nin bouton kan walasa ka fanga di vidéo ma Let's go pour la vidéo. Sanitaire Mali ye butigi ye mun bɛ sanitaire minɛnw feere. E mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen k'i ye so kura jɔ walima i bɛ fɛ k'i ka so kɔnɔna rénover k'a cɛɲa yɔrɔ kelen pe dɔrɔn de don sanitaire Mali mɔgɔw fɛ yen. U bɛ minɛn camanw feere i n'a fɔ douchew, lavabow, WC de luxew ani spotiw, lustrew, lustre bluetoothlamaw, o ni miriwari lɛdiw n'i mago bɛ minɛn fɛn o fɛn na k'o bɛ sanitɛri minɛn de kofɔ i bɛ se k'i senfa joona ka se sanitɛri mali mɔgɔw fɛ yen n y'a fɔ ɲɛna k'u bɛ minɛnw feere wa fana tɛkinisiyɛnw b'u bolo minnu bɛ minɛnw monte yanni i ka taa plɔnbiye sara ubiyɛn i ka taa tɛkinisiyɛn wɛrɛ sara u ka na montazi kɛ i dan ye dɔrɔn k'a f'u ɲɛna u bɛ tɛkinisiyɛnw bila ka na fɛn min y'a diya ye n'a sɔrɔ tɛkinisiyɛnw ka baarakɛ wari ye kɛmɛ de ye e bɛ bi duuru de sara u yɛrɛ b'u jɔ ni a to bi duuru ye u ka butigi caaman be bamako yan dɔ filɛ nin ye yirimajɔ stadi 26 marisi kɔfɛ dɔ fɛnɛ be suguba la wa fɛnɛ u ka butigi kura dɔ fɛnɛ da yɛlɛnna kati sira yɛrɛ kan n'i yɛlɛnna kuluba koti sanfɛ station total min yɛrɛ filɛ ni gosi fɛ minan caamanba de be sɔrɔ yen n'aw mago be sanitɛri milanw na a be se k'u kɔntakte nin nimero kan n'o ye 67 02 84 92. I n'a fɔ n y'a expliquer na cogo min intro kɔnɔna la n ko nin wagati in na on assiste à quelque chose donc euh, sahel jamanaw kɔnɔna la faransi ni jamana caman bɛ ɲɔgɔn na donc u tɛ ka bɛn o hukumu de kɔnɔna la i n'a fɔ mali olu y'a décider par le passé k'a fɔ ko faransi contrat min b'u ni ɲɔgɔn cɛ c'est à dire accord min bɛ faransi ni mali ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye accord de défense ye k'a fɔ ko faransi sɔrɔsiw nalen don mali la depuis 2012 wagati donc ou bien 2013 de u ye accord signé ni mali ye k'a fɔ k'u ka na dɛmɛ kɛlɛ ni fɛnw na u nalen o la a bɛ san tan bɔ donc an tɛ ka resultat ni fɛnw ye mali y'a deside autorité kura minnu ye fanga ta u y'a deside ka accord ninnu denonse mun kɛra sababu ye faransi fana y'a deside k'a fɔ ko le fait que u ka accordu kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko ni mɔgɔ dɔ ko k'a ma jɛn n'a ye c'est à dire parti fila in na ni mɔgɔ kelen ko ko accord t'ale arrange bilen donc n'a y'a denonse u bɛ kalo damadɔ de di parti dɔ in ma walasa k'a ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan ka taga bɔ jamana kɔnɔ donc kɛlen sisan faransi y'a ta mali ka dabada ma u sɔnna u y'u ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan ka mali bila Bon tour sera Niger de fɛnɛ ma nin wagati in na le fait que accord b'u ni ɲɔgɔn cɛ par le passé k'a fɔ ko Faransi sɔrɔdasiw ka n'u dɛmɛ kɛlɛ la nin wagati in na Faransi sɔrɔdasi kɛmɛ ni bi duuru de bɛ Niger dugukolo sanfɛ bon Mohamed Bazoum minɛnen a ma diya Françaisw ye u bɔra k'a yira k'a fɔ ko coup d'état kɛra a ma diya u ye wa autorité minnu nalen don fanga la n'o ye sɔrɔdasi groupe in ye olu t'u légitime c'est à dire olu t'a dɔn k'a fɔ ko fanga bɛ fanga la nin wagati in na tant que mohamed bazoum ma libéré ka sɔrɔ k'a ka poste d'a ma donc ko u mana baara fɛn fɛn ɲini olu fɛ olu n'u tɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que à leurs yeux ce sont des autorités qui sont illégitimes bon niger autoritéw kun bɔra wagati tɛmɛnenw na n ye video kɛ k'a expliquer aw ɲɛna k'a fɔ ko accord min b'u ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye ka na u dɛmɛ ka eh, banbaganci kɛlɛ ni fɛnw kɛ o accord duuru minnu b'u ni ɲɔgɔn cɛ Niger autoritéw bɔra ka Mali ta ɲɔgɔn kɛ u y'a décider ka accord dénoncer walasa France bɛ se k'a ka sɔrɔdasiw ta cogo min ka bɔ a ka dugukolo sanfɛ mais avec tout ça France bɔra k'a yira k'a fɔ ko tant que c'est pas des autorités légitimes qui sont au pouvoir et qui demandent c'est-à-dire la dénonciation de l'accord qui existe entre le Niger et la France donc olu t'u ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan ka taa ka bɔ Niger kɔnɔna la c'est-à-dire ko accord min b'u ni ɲɔgɔn cɛ bɛnkan min b'u ni ɲɔgɔn cɛ mun bɛ tali kɛ Niger ka wele bilali France ma k'a fɔ ko u ka n'u dɛmɛ banbaganci kɛlɛ la donc pour que o accord in ka bɔ u ni ɲɔgɔn cɛ fo mɔgɔ dɔw de ka sɔrɔ fanga la kalata kɛra ka mɔgɔ min sugandi donc i n'a fɔ mohamed bazum n'a ɲɔgɔn ko ni bazum seginna fanga la k'a fɔ olu ɲɛna k'a fɔ ko a y'a ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan a ka taa ka bɔ niger kɔnɔna la o la u se ka jɛ n'a ye ko tant que kalata ma kɛ ka sɔrɔsi ninnu sugandi olu n'u tɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o hukumu de kɔnɔna la nin wagati in na faransi kɛlen don ka décider k'a ka sɔrɔsiw ka opération in suspend donc u tɛ ka baara kɛ nin wagati in na mais quand même u kɔni bɛ niger kɔnɔ donc u y'a f'u ɲɛna directement k'a fɔ k'u tɛ taa yɔrɔ si ko tant que mɔgɔ min ma sugandi ni kalata ye u k'a f'u ɲɛna k'u ka taa ka bɔ yen similitude dɔw b'u ka cas ni mali ta ni ɲɔgɔn cɛ parce que wagati tɛmɛnenw fɛnɛ la donc euh, mali y'a décidé k'a fɔ euh, faransi ambassadeur ɲɛna k'a fɔ ko agenda caché b'a bolo c'est à dire a nakun tɛ a ka baara dɔrɔn ye a bɛ k'i da don ko dɔw la ka essayer ka mali armée tɔgɔ tiɲɛ wa fɛnɛ ka essayer ka fɛn dɔ wuli mali la siyako kɛlɛ ni fɛn wuli mali la o kɛlen sisan mali y'a décider ka faransi ambassadeur gɛn u ye temps dɔ d'a ma an bɛ balimu na a y'a décider ka taa ka bɔ yen mais différence min bɛ mali ta ni niger ta ni ɲɔgɔn cɛ on a l'impression que refus dɔ bɛ ka kɛ faransi ka côté la parce que mali ta la n'u gɛn dɔrɔn an b'a ye k'a fɔ k'u bɛ obéir u bɛ taa bon faransi kun kɛlen don ka kalo damadɔ di a yɛrɛ ma k'a b'a ka logistique n'a ka fɛnw fara ɲɔgɔn kan ka taa ka bɔ mali la mais avec tout ça u y'u ka kumakan lawaleya u taara ka bɔ mali la ambassadeur fɛnɛ ka cas kɛra ten hali bi u ka ambassadeur tɛ mali la bon niger ka cas la nin waati in na u y'a fɔ sɔrɔsiw ka cas la mais faransi ko k'a tɛ taa bon tour sera ambassadeur de fɛnɛ ma niger kɔnɔ parce que niger autoritéw bɔra ni communiqué ye k'a yira k'a fɔ ko faransi ambassadeur min bɛ olu ka jamana kɔnɔ n'u b'a wele ko sylvain itté a nomera ala tɛ san kelen bɔ a bɛ niger kɔnɔna la donc niger autoritéw ko k'u ye tile fila de d'a ma 48 heures a ka niger dugukolo bila parce que u y'a yira k'a fɔ k'u y'a invité kunu jumadon k'a fɔ k'a ka na u ka réunion dɔ kɛ u ni autorité ninnu mais cɛ in ma sɔn ka taa i n'a fɔ n y'a expliquer an na cogo min le fait que Faransi y'a yira k'a fɔ ko a tɛ autorité ninnu reconnu comme des autorités légitimes k'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ fanga la kalata ma kɛ k'u sugandi donc olu t'u reconnu k'a fɔ ko fangatigiw don donc olu ninnu tɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc o hukumu de kɔnɔna la peut-être u ambassadeur y'a décider k'a fɔ ko a tɛ t'u ka wele jaabi Bon o hukumu kɔnɔna la donc Niger autorités fɛnɛ y'a décider k'a fɔ ko o dɔrɔn tɛ non seulement a y'i ban ka n'u ka wele jaabi a b'u ka jamana kɔnɔ a nakun ye ka na relation de tisser Faransi ni Niger ni ɲɔgɔn cɛ n'olu ye wele bila a ma a kan ka na donc a ye kelen k'i ban sisan u ko k'o ye kun fɔlɔ ye mais kun filanan fɛnɛ bɛ yen le fait que Faransi bɛ k'i da don olu ka jamana la a bɛ ka essayer k'u ka jamana ka intérêt dɔw tiɲɛ i n'a fɔ depuis kudeta kɛra jamana kɔnɔ niger autoritew kun bɔra k'a yira k'a fɔ ko faransi a ko b'a kɔnɔ ka intervention militaire dɔ kɛ olu ka jamana kɔnɔ walasa ka mohamed bazum lasegin fanga la o ma di autorité ninnu ye en plus o bɔlen kɔfɛ kɔsa in na fɛnɛ n y'a expliqué na k'a fɔ ko algérienw bɔra k'a yira k'a fɔ ko faransi ye laɲini dɔw k'olu fɛ walasa u k'u ka espace aérien singa u ma u ka tɛmɛ ka na niger kɔnɔna la ka na intervention militaire dɔ kɛ bien vrai que faransi autoritew bɔra k'o démenti k'a yira k'a fɔ ko algérie ye galon de da ale la k'ale kun tɛ fɛ ka na niger kɔnɔ ka na intervention militaire kɛ bon tout en sachant que faransi sɔrɔsi kɛmɛ ni bi duuru ɲɔgɔn bɛ niger dugukolo sanfɛ en plus avec tout ça an y'a ye k'a fɔ ko ko wɛrɛw tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ faransi autoritéw tɛ sɔrɔsi groupe ninnu fɛ du tout fanga la donc an y'a ye k'a fɔ ko u ka ligne politique fɛnɛ bɛ ka gɛrɛ rusiw la parce que i n'a fɔ a b'a dɔn cogo min ko dɔw bɛ ka tɛmɛ on a l'impression que niger fɛnɛ bɛ ka pencher dɔɔni ka taa rusiw ka côté la o dun man di faransi ye donc euh, parce que euh, rusiw bɛ ɲini ka faransi ka influence tiɲɛ dɔɔni sahel jamana ninnu kɔnɔna la en plus o bɔlen fɛnɛ kɔfɛ CEDEAO mɔgɔw fɛnɛ donc euh, niger bɛ bɔ wagati dɔ la k'u taxer comme quoi k'a fɔ ko u bɛ jamana wɛrɛ de ka baara la c'est à dire kɔkan jamana dɔw de ka baara la n'u bɛ ka essayer ka nin pression in bɛɛ kɛ olu kan ka sanction ni embargo juguw bin olu kan ka tila k'a fɔ tuguni k'a fɔ k'u bɛ intervention militaire kɛ l'intervention militaire qui n'est toujours pas exclue ça reste d'actualité donc euh, CEDEAO mɔgɔw b'a la k'a fɔ ko u m'a bɔ u ka baara la hali bi bien vrai que euh, algériens bɛ ka déplacement kɛ u ka ministre des affaires étrangères ye déplacement kɛ ka taa capitale saba la n'o ye Accra ni Cotonou ni Abidjan ye normalement a kan ka taa eh, Abuja fɛnɛ n'o ye Nigeria capitale ye ka taa kumaɲɔgɔnya kɛ n'u ka chef ye k'a f'u ɲɛna k'a fɔ ko laɲini b'u kɔnɔ n'o ye ka intervention militaire kɛ niger kɔnɔna la o man di olu ye parce que olu dafɛ jamana de ye niger ye plus de mille et quelques kilomètres de b'olu ni niger ni ɲɔgɔn cɛ n'a kɛra damando olu ka jamana la a bɛ kɛ i n'a fɔ libi min ɲɔgɔn kɛra n'o kɛra sababu ye sahel jamanaw kɔnɔna la bi basigi tɛ yen o fɛnɛ bɛ ka siran o de ɲɛ a bɛ fɛ ka a pɛrɛpɛrɛ latigɛ o hukumu de kɔnɔna la a ka diinɛ ɲɛmɔgɔw fɛnɛ wuli k'u bila ka taa nizeriya walasa u ni bola tinubu bɛ se ka kuma cogo min ka bɛn sɔrɔ ko in na kumaɲɔgɔnya kɔnɔna la yan'a ka kɛ kɛlɛkɛminɛnko ye bon eh, cedeao mɔgɔw kɔni y'a yira i n'a fɔ video tɛmɛnen na n y'a expliqué na cogo min olu y'a yira k'a fɔ ko ils n'ont pas de contre ordre c'est à dire mɔgɔ ma na k'i banban k'a fɔ ko u kana na essayer ka intervention militaire kɛ en plus o bɔlen kɔfɛ donc euh, tant que algérie ma na ni solution dɔ ye mun bɛ se ka kɛ sababu ye donc u bɛ ka objectif min ɲini o ma réaliser niger kɔnɔna la donc olu tɛ se k'u ka plan fili ten ten ten a yirala k'a fɔ ko ivoirienw yɛrɛ fɛ yen ka ban u ye ville dɔ yɛrɛ choisi u ka sɔrɔsiw yɛrɛ groupera yɔrɔ min yan yan'u ka taa destination finale la ka sɔrɔ ka intervenir directement ka don niger kɔnɔ ko point mun choisira nin wagati in na o ye jamana min bɛ cedeao la ni frontière b'a ni niger ni ɲɔgɔn cɛ donc sɔrɔsi ninnu bɛɛ kan ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ yen de dɔw bɛ taa aériennement dɔw bɛ taa maritime na c'est-à-dire dɔw bɛ taa kɔgɔji fɛ dɔw bɛ taa sanfɛ sira fɛ u bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn regrouper yan'u ka essayer ka moyen de déploiement fɛngɛ et tout déjà n y'a expliquer ɲɛna k'a fɔ ko jour choisira ka ban c'est-à-dire don min u kan ka intervention kɛ Niger kɔnɔ u y'o sugandi ka ban c'est pas rendu officiel mais genre u kɔni y'a yira k'a fɔ k'u y'a don sugandi n'a wagati sera ka sɔrɔ u ye donc laɲini minnu kɛ kumaɲɔgɔnya kɔnɔna la olu ma sabati u bɛ don Niger kɔnɔ ka t'u ka intervention kɛ Bon o kɛlen kɔfɛ faransi tilala ka bɔ tuguni ka réfuter k'a yira k'a fɔ ko ale ka représentant bɛ niger kɔnɔna la n'o y'a ka ambassadeur ye sylvain itté donc k'a tɛna taa ka bɔ niger kɔnɔna la ko parce que mɔgɔw minnu y'a ɲini a fɛ k'a fɔ ko a ka niger bila olu t'o mɔgɔ ninnu rekoni fanga t'u la olu fɛ donc olu ɲɛkɔrɔ fanga tɛ o mɔgɔ ninnu na parce que kalata ma kɛ k'u sugandi donc u tɛ niger représenter u tɛ se k'a fɔ olu ka représentant ɲɛna k'a ka taa ka bɔ niger kɔnɔna la ko tant que mɔgɔ tɛ fanga la kalata kɛra ka mɔgɔ min sugandi donc o tigilamɔgɔ tɛ se k'a fɔ olu ka ambassadeur ɲɛna k'a ka taa ka bɔ yen 48 heures dun de dira niger autoritew fɛ bon an sigilen don k'o de makɔnɔ on ne sait pas n'a sɔrɔ n'o 48 heures sera niger autoritew bɛna réagi ou soit a bɛna kɛ i n'a fɔ sɔrɔsiw ta ɲɔgɔn de parce que u ye délai d'olu ma k'a fɔ k'u ka taa ka bɔ yen t'o délai dɔn mais quand même hali bi olu bɛ niger dugukolo sanfɛ wa faransi autoritew y'a réfuter k'a fɔ k'u tɛ taa ka bɔ yen u ka sɔrɔsiw bɛ to yen bon hali bi niger autoritew ma réagi Bon, ambassadeur fana ka cas la an bɛ k'o de makɔnɔ 48 heures ye tile fila de ye a daminɛna à partir de vendredi donc on ne sait pas a kan ka ban dimanche don ou lundi don donc n'a banna an b'a fɔ ɲɔgɔn na réellement n'a sɔrɔ cɛ in bɛna na déplacer ou pas n'a tora yen Niger fana ka réaction bɛna na kɛ mun ye an bɛ bɔ a kalama et tout donc déjà a b'a kalama cogo min mɔgɔ ka ambassade kɛlen i n'a fɔ i ka jamana de ye jamana wɛrɛ kɔnɔ ni mɔgɔ dɔw wulila k'i attaquer o la o bɛ n'a fɔ déclaration de guerre ni fɛnw de ye On ne sait pas n'a sɔrɔ Niger bɛna fɛn dɔ k'a contre la. On ne sait pas aussi n'a sɔrɔ France fana bɛ ka nin kɛ motif ye walasa u ka plan dɔ sɔrɔ ka don kɛlɛ la ni Niger ye ka sɔrɔsi ninnu labɔ fanga la. Mais Ala de b'a ko tiɲɛ dɔn et tout tu vois. J'espère que a sera ka faamuya sɔrɔ vidéo la. Si tel est le cas, n'hésitez pas à votre avis dans le commentaire. Ɲɔgɔn sɔrɔ vidéo wɛrɛ la. C'était Cactus, prenez soin de vous. Et à la prochaine.